the life of god amen lembani amene mukulemba kuti the life of god moyo wa mulungu chikhristu si chipembedzo christianity is not and it has never been a religion ndipo sichinakhalepo chipembedzo ayi In the mind of God, mu malingaliro a Mulungu, there is nothing like religion. palibepo chinthu ngati chipembedzo In the mind of God, there is relationship. mu malingaliro a mulungu muli ubale. Are you getting me? Now, Christianity is our relationship with God the Father ndiye chikhristu ndi ubale wathu ndi Mulungu Atate. through Jesus Christ. kupyolera mwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Are you following me? So tikamakamba za chikhristu, chikhristu ndi ubale wa ifeyo ndi Mulungu kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Ndiye chimenecho si chipembedzo. Ko- Kotero kuti mwina tikamasayina mafomu, mafomu aja amayika pa religion, ife nkulemba kuti Christianity.

God said, eti, let us create man in our image. Mulungu anati In our own image. Tilenge munthu mu chifaniziro chathu monga mwa chikhalidwe chathu. Ndiye muzindiyang'ana muzindimvetseranso. Mawu onena kuti tilenge munthu mu chifaniziro chathu image, mawu amenewowo in Hebrew ndi tsalemu, kaya ndi tselemu, like tselemu, T S E L E M, tselemu, tselemu. Let us create man in our image. Muka- ma- Mawu oti image wo mukayang'ana mu Hebrew, mau oti image it means tselem. Now tselem tanthauzo lake lonena kuti mmene inuyo mumadziyang'anira nokha pa kalilole simukayima pa kalilole mumadziona nokha si choncho ndiye mmene mulungu amati ndifuna ndilenge munthu mchifaniziro changa mulungu amalenga wina ofanana ndi iyeyo mulungu analenga nyama zonse koma kulibe chilichonse chimene chimafanana ndi mulungu mnyama mulungu analenga mitunda analenga nyanja analenga

Akamanena kuti image, inuyo mukudziwa munapanga physics, munapanga science, image yako ndi chimene iweyo ukuona pa kalilole. Mukapita kukayang'ana pa glass, mumadziona nokha. Ndiye Mulungu akamayang'ana munthu, afuna adziziona iyeyo. That's what God wanted to do. Are you following me? Yes. Now, ndiye Mulungu analenga munthu mu chifaniziro chake. komanso mu chikhalidwe chake. So munthu sanangofanana ndi Mulungu komanso akamati khalidwe ndiye kuti nature uh, nature nature chimene eh, chikhalidwe chimene chili mwa Mulungu chimene chimapanga Mulungu ndi chimenenso Mulungu anachitsanulira mwa munthu ndiye ndifuna ndilenge munthu muchifaniziro changa komanso muchikhalidwe changa azifanana ndi ine komanso azichita ngati ine Are you getting me? Ndiye kuti munthu azitani kodi? Adzifanana ndi ine komanso azichita ngati ndani kodi? Ineyo. So you see kuti munthu ali elevated above chi- chilichonse muchilengedwe. Munthu ndi wokwezedwa pamwamba pa chilengedwe. Ndiye kuti muchilengedwe mulibe china chimene chili ndi ulemerero kuposa ndani kodi? Munthu. Pakachoka Mulungu mwini ulemerero, china chimene Mulungu wayika mu ulemerero wake ndiye mwa ndani kodi? Mwa munthu. Are you following me? Now, ndiye mundimvetsere zomwe ndifuna ndikambe. Ndiye munthu ameneyu koma adachimwa. Ndiye musaiwale kuti ali mu chifaniziro komanso mu chikhalidwe. Tili limodzi eti? Ndiye I will tell you kuti chinachitika ndi chani munthu atachimwa ndipo mumvetsere. Amen. Now Genesis 2 verse ya 7 ya- ya- ya- ya 17. Koma usadye zipatso za mu mtengo odziwitsa chabwino ndi cho ipa. Popeza ukadya za mu mtengowu udzafa. Now, you see, mawu oti udzafa ndithu akuti popeza ukadya za mu mtengowu udzafa ndithu ukamawerenga hebrew ukamawerenga hebrew bible mawu amenewo amati moti tamuti ndekuti mot moti ngati word imodzi kenako t-a-m-u-t tamuti ndikukamba bwanji kuti ukamawerenga hebrew ukamapanga study bible kulipanga study pamwambamwamba sungathe kumvetsetsa zinthu zina mwakhali yako ndiye umafunika kuti ufunseko zina kuti kodi bible lidalembedwa chiyankhulo chiti nde chiyankhulo chimene adalembacho amafuna anene kuti chani chifukwa nthawi zina pochosa mawu mchiyankhulo china kupita chinzake tanthauzo kapena mphamvu ya mawu imatha kutani imatha kuchepa kapena kusintha Mwandimvetsa? Ndiye mawu onena kuti udzafa ndithu ndi moti tamuti. Mawu oti udzafa ndithu pofuna kutanthauzira mu chingerezi amayenera kuti akhale kuti in dying you shall die. Pakufa, kuti pakufa udzafa. Udzafa. Akanena kuti udzafa ndithu ndiye kuti pakufa udzatani kodi? Udzafa. Ndiye ineyo ndimafuna kuti pabwere ana atatu kapena ana folo. Tabwera ana folo a missing. ambuye akudalitseni mwaona anawo eh? nde mulungu akulenga munthu muchifaniziro chake eti? now tidakambirana kale tingobwereza because utumiki wa chiphunzitso umangobwereza ndikumakhazikika muchoonadi eti? now munthu weniweni ndi chani munthu weniweni ndi mzimu nde mzimu uyu koma munthu amakhala ali ndi chani moyo amakhala mu tiyambireso munthu ndi mzimu Am- ali ndi amakhala mthupi now inuyo tikayima chonchi amene tikumona ndani kodi thupi ndekuti chimene anthu amaona mwa inu kunjaku ndi chani kodi koma mkati mwanu muli chani kodi inu weniweni ndi chani kodi tili limodzi eti ndafotokoza mmene moyo udakhalira mulungu adalenga munthu ngati mzimu tili limodzi eti ndipo adaumba thupi kuchokera ku nthaka ndipo anauzira mpweya mu thupi ndipo panapezeka pali chani moyo are you following me now mundimvetsere mulungu adamulenga munthu so apa ndi Mzimu, moyo, ndi thupi tili limodzi eti? Good. Now mundimvetsere. Abwere mmodzi woyamba. Ayambe ndani? Ayambe iwe. Okay. Ndiye kuti tsogola iwe ima kaye apapa. Chedatu. Now, Chimene chimene chidachitika ndichi ngati mukangomva izizi basi ndiye ndiye kuti chikhristu tichimva kukoma mulungu si mzimu now mulungu anayika mzimu wake mwa munthu munthu ali ndi mzimu koma mkati mwa mzimu wa munthu munalinso mzimu wandani Tili limozi eti? Nde kupezeka kwa mzimu wa Mulungu uwu mwa munthu ndi kumene kumampasa munthuyu kukhala ndi chikhalidwe cha Mulungu. Are you getting me? So munthuyu ndi mzimu ali ndi moyo amakhala mthupi. Koma munthu anali ndi mzimu wandani kodi? Wa Mulungu. Munthu anali ndi mzimu wandani? Wa Mulungu. Are you getting me? Nde kuti munthu ali ndi mzimu wa Mulungu. Now, kuchimwa mmene munthu adachimwa nde ndakamba kuti In dying you shall die. Pakufa, pakufa udzafa ndithu. Now, imfa yoyamba imene idachitika tikamati munthu wafa kudali kulekanitsidwa kwa mzimu wa ndani kodi wa mulungu kuchoka mwa ndani kodi mwa munthu nde iweyo umu- umukoka uyu pang'ono kunoku nde ndewe usunda

chifukwa mulungu ndiye moyo god is what life tili limozi eti ndiye kuti chimene chimapereka moyo mwa munthu uyu chilimo chachokamo ndiye kuti moyo umene wangosala nawo ndi uwu ndiye kuti ukatha wafa chifukwa chopereka moyo chanani kodi chafa chamwaliratu chifukwa chopereka moyocho chinachokamo are you following what I'm teaching now ndiye mumvetsere kuno kuti mundimvetsere mwachidwi ndanena kuti in dying you shall die mukufa uzatani kodi uzafa now chifukwa choti apa ndiyambireso chifukwa choti apa uyu in dying wafa ndekuti chasala chizatani kodi chizafa ndekuti without this death iyi yoyambirirayi opanda imfa yoyambayi yolekanitsidwa ndi mzimu wa mulungu iyi ndekuti uyu sangatani kodi musoifwa chani mzimu wopereka moyo uli mwandani kodi mwa iyeyotu kaya nde afa bwanji mzimu wopereka moyo uli mu- uli momo koma if mzimu wopereka moyo wachokamo et in dying then this one can what can die now ndipaseni chitsanzo china kuti mumvetsetse Muyerekeze mtengo umene mtengowo pansi pake mizu yonse yaduka. Mizu yonse yatani kodi? Yaduka. Mtengo ukuoneka ndi mtengo ndithu, pansi pake mizu yonse yatani kodi? Yaduka. Mundiyankhe moona mtima ndi moopa Yehova. Mtengo umene pansi pake mizu njodulidwa, Mtengo umene uta? Eetu. Ndiye kuti pamene mzimu wa Mulungu umachoka mwa munthu, zili ngati kwasala ngati mtengo umene mizu yake njotani kodi? Njoduka. There is no connection pakati pa munthu ndani kodi? Ndi Mulungu. Ndiye kuti chimene chimapereka moyo mwa munthu chatani kodi? Chachokamotu. Am I teaching here? Ndekuti in dying you shall die. Now what qualifies man to die? It is when the spirit of God has left what? Man. Mzimu wa Mulungu ngati wamchokera munthu, iyeyu wasala tsopano wakufa. Nde akumayenda koma mwa iye muli system yachani kodi yaimfa. Zili ngati mtengo umene tikuti takauzula mizu. taudula nde tsiku lomwelo mwina maminitsi omwewo takaukumbira pena ndikukwirira anthu odusa aziona ngati uli chani kodi uli moyo koma mtengo uja watani wa wa wa fere ungodikira chani kodi nthawi kuti utani kodi uume ndi zimene ndi munthu amene alibe yesu akudikira angodikira nthawi angodikira nthawi basi kuti aume because mwa iye mulibe mulichedwa moyo are you following what i'm teaching now nde akuti mukufa uzatani kodi uzafa kufa koyamba mzimu wa mulungu wachoka mwandani kodi mwa munthu now mmene mzimu wa mulungu umachoka mwa munthu chikhalidwe cha mulungu chinachokanso mwandani kodi mwa munthu ndiye munalowa chikhalidwe cha satana chochedwa tchimo

Munthu wachimwa, Mzimu wa Mulungu wamchokera munthu, chikhalidwe cha Mulungu chachokanso mwa ndani kodi? Mwa munthu. Munthu alibenso chitsime cha moyo chopezekeratu mwa ndani kodi? Mwa iyeyo. Ndekuti he's only surviving pa moyo wa munthu chifukwa moyo wa Mulungu wamuleka munthu ameneyo. Amen. Now Jesus mmene akubwera Yesu pano, Yesu akubwera kudzapanga restore Kudzatipanga chani kodi? Restore. Okondedwa, Yesu akubwera kudzatipanga ife restore ku original setting yathu, kuti ifeyo tikhalenso olumikizika ndani kodi? Ndi Mulungu Atate wamphamvu zonse. Nde kuti moyo uja umene udatayika munthu atachimwa, Yesu akubwera kudzatani kodi? Kudzauyikanso mwa munthu. Zili ngati kuti munthuyo adali wakufa nde kenako amutani kodi? Akumudzutsa. Are you following me? Okondedwa tandimvetsereni imfa italowa mwa munthu pamene munthu anayamba kumwalira munthu anayamba kudwala munthu anayamba kuvutika munthu anayamba kukhala wobalalika munthu anayamba kukhala mumphawi you know, chi- do you know imfa ikamapanga manifest imfa simangozionetsera ngati kumwalira imfa iyo imazionetsera ngati matenda Imfa imazionetsera ngati umphawi, imfa imazionetsera ngati kusokonekera mu zochitika, that is, those are what we call manifestations of death. Kumakhala kumeneko kuonekera kwa imfa. Eetu. Nde mukhoza kuona kuti munthu amene alibe moyo mkati mwake sangapereke moyo ku china chilichonse chomuzungulira iyeyo. Ndi chifukwa chake munthu akalandira Yesu timapangazi zoti kumanamizanazi kuti ati akhristu zinazi kupanga si chikhristu kupanga za masewera akhristu ambiri panopa adakali ku Nazare kuti tiuzane chilungamo akhristu ambiri ali kutiko ku Nazare chifukwa chikhristu chenicheni munthu woti ali ndi khristu weniweni zina zimene zimatichitikirazi ndi chipongwe chachikulu ku chipulumutso ndi mwano tu kwambiri ku chipulumutso kuti basi munthu amene ali ndi yesu nde akuti wabalalika kubalalika is a manifestation of the spirit of death kumakhala kuonese- kuonesereka kwa mzimu Okay, wa- pali zina zake ndi yankho lazikhala losamveka bwino olomusamusa ine koma ndikamba mmene zilili pa sindikusangalatsa I'm telling you the truth izi tikudwalazi si mmene mulungu amafunira olo tapeza mavesi otsikimizirana kuti tidwale mulungu safuna tidwale ine I'm telling you that is not the design of God. Si mmene Mulungu adakuwa.
Sindikukamba kuti Mulungu ena sikudwa. Koma tifuna tiuzane choona. Tidzadziwa choona. Ndipo chitimasule. Amen. Nani kuti ya izizi sizoona. Inu kuona ngati basi Yesu uja anangobwera kuti mukalowe kumwamba. Nde anakakhala kuti Yesu afuna mungopita kumwamba. Nde kuti tsiku mudamulandira Yesu bwenda mumwalire ka. Nde mutaninso apa.

Si- mulungu sakuoneka mmiyoyo yathu pamene mulungu afuna moyo wake utani kodi uonekere kudzera mwa ife okondedwa mulungu angaoneke tili ku Queens tili pa madrip mulungu si- inu mulungu angaoneke mukuchita kusowa chakudya sizoona muzenepa sizoona nawo mukamaona zime- zoyipa zimene zimamuchitikira munthu Mavuto amene munthu akudutsa nawo si si design ya Mulungu. Mulungu sadalenge munthu kuti adzavutike, sizowona ayi. Ndifukwa chake Mulungu polenga munthu sadamulenge kaye koyamba, adalenga chilichonse chofunikira pa moyo wake nkumulenga komaliza kuti akayang'anire zimene Mulungu walenga kalezo. Because God has not

amen now yesu khristu wabwera kuzabwezeretsa moyo umene udatayika mu m'munda wa edeni uja ndiye tawerenga talembani vesi yohane 6 vesi ya 47 koma imene tiiwerenga mchingerezi ndiye mutanthauzire abusa

pepani koma akatolika amene ankamasulira baibulo loyamba anatilakwira kwambiri mawu ona kuti everlasting life adasokoneza mawu amene aja si moyo wosatha mukawerenga the original greek translation mawu ona kuti everlasting life ndi zoe ndipo zoe amayimira moyo wa mulungu ndipo onse okhulupirira mwa iye akhale nawo moyo ngati omwewo umene uli mwa ndani that's the original translation

Nde ndi zoe, onse okhulupirira mwa iye asatayike koma akhale nawo moyo ngati omwewo umene uli mwa ndani kodi mwa Mulungu. Nde nkhani si kutalika kwa moyo uwu, koma nkhani ndi quality ya moyo uwu, quality inu ndifuna ndifunse funso

Now, tikamakamba za moyo uwu ta- tanyamula panopawo system ya moyo uwu pali zina zake zimene sizingakuchitikire mwachitsanzo mwachitsanzo do you know ukudziwa kuti zomadwalazi ndi chipongwe mulungu amadwala nde moyo umene uli ndi mulungu uli mwa ndani

In fact, inuyo mutamulandira Yesu munapanga graduate. You are not a human, you are a superhuman. inuyo sinu munthu koma ndinu- ndinu wopambana munthu wamba.
Ndifukwa chake Paulo pobalalika, posowa chotitchula akuti mtundu wa anthu awa tizingowatcha kuti cholengedwa chanji kodi chatsopano chatsopano chifukwa mtundu wa anthu awa sunayambe wakhalapo pa dziko lapansi

Inuyo muli m'malo amene otchedwa moyo wosatha. Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti aliyense amene amamva mawu anga ndi kukhulupirira Iye amene ananditumiza Ine ali ndi moyo wosatha ndipo sadzaweruzidwa. Iye wachoka ku imfa ndipo walowa mu moyo. Mwachoka kuchani? Mwalowa muchani kodi? Panopa muli muchani? amuuzeni ba ndili mumoyo panopa ngati malo tsopano muli mumoyo mumene muli panopa mulibe imfa mumatchedwa muchani kodi bizinesi ikhale ndi chani banja likhale ndi chani thanzi lilandire chani Mu- panopa i- munachoka ku imfa munalowa muchani kodi tanimvetsere mutakhala kuti ine ndimakhala ku Naperi nde ine ndasamuka kuchoka ku Naperi ndikukhala ku Kanjedza tili limodzitu ndekuti munthu amene akundisakasaka kunapera akandipeza chifukwa ninji kodi tinachoka okondedwa pano ife tinachoka kumalo otchedwa imfa tili malo otchedwa chani kodi moyo m'mene pano patili palibe chimene chikuloledwa kuti chizifa ndichani chamusene koma ndichani kuzindikira kuti kuifako kunachokako kuifako munachokako you have moved from death you are now in what in life ndekuti kali konse kamene kali mwa inu kalina kulandira chani kodi iletu isoma nduso ni mwaduka sindikufuna mupaso abwenzi zauzimu sitimayendera nkhani achimidzimidzi zauzimu timayendera nkhani avumbulutso ukagwira choonadicho nkumayima patipo kuti izi si sizikuyenera kundichitikira chani kodi chifukwa ineyo sindili kutiko kuimfa nalowa muchani kodi mumoyo then kuchokera pamene pamene munthu umatha kupemphera chifukwa umatha kukana zoyenera kukana

1 Yohane 5 vesi ya 20 moyo osathawu ndi munthu and munthu ameneyo ali mwa ifeyonso 1 Yohane 5:20 tikudziwa kuti mwana wa mulungu anafika ndipo anatipatsa nzeru kuti timudziwe iye amene ali woona

kuti timuziwe iye amene ali oona timuziwe ndani kodi yesuyo ndipo ife tili mwa iye amene ndi oona tili mwa ndani kodi tili mwa iye ndakuti mwana wake yesu khristu iye ndi mulungu woona ndi moyo wosatha ndekuti munthu amene walandira yesu walandira cha walandira munthu zina lake moyo wosatha

ndikubwera ndikuti mulipo zomwe ndikuzala kupa zinthu zoopsa ati nane ndi moyo osatha ndi ndi munthu dzina lake moyo osatha amene ndi yesu khristu akuti ine ndachokanso kuimfa ndili ku moyo osatha amene ukamayenda ndekuti umene ukuchusha ndi chani kodi Basi ndimalize ndatsala ndi zinthu zina zitatu za moyo osatha omwe. Akuzeni mbale lolo ndi zina. Inuyo mulinso ndi mzimu opereka moyo. Pano pazifika level ina kuti ndikamaliza kulalikira chonchi. munthu kumamva nthenda kuti yamusiya charisma in fact leo even prophecy yanga sio mali jira kuti malize ndo basi prophecy yanga kama ni gari mali kama mali katonchi kuti apapa zimuzi kuti wakuzemeba ah ndipo ngati mzimu wa Mulungu amene anaukitsa Yesu Kristu kwa akufa amakhala mwa inu Iye amene anaukitsa Khristu kwa akufa adzapatsa moyo matupi anu amene amafa. Akuti adzapereka moyo ku cha amene amatani kodi kudzera mwa mzimu wake amene amakhala mwa inu. Mzimu woyera ali mwa ndani? Anaukitsa Yesu kwa ndani? Akuti amene anamuukitsira Yesu kwa akufa ndi mzimu woyera adzapereka cha kumatupi athu amayi biology imanena kuti Thupi lathu analipatsa chitetezo. Akuti pali zinthu zina zimene zimati zikalowa mu system yathu. Akuti thupi lathu limamenyana nazo. Eti? Ndiye ndi mmene ulili mzimu wa Mulungu mwa ife kuti kutakhala kuti mwalowa china chake pali malevo ena yake kuti simudzipemphereranso. Mutakhala kuti mwalowa china chake chokuti kufuna chikupheni. Fanyeni muli mzimu opereka moyo. kuchipatula ndiye wanena kuti mudzamwa chani kodi poison koma simudzatani kodi osati kuti mupite mukachite kumwa kunena kuti eya ndakula ayi koma mwina ena akakupangani poison mwina mwadya zakudya za poison mwina pena pake munalakwitsa mankhwala amene mwamwa ndi poison ndiye akuti mzimu umene umapereka moyo Mmalo moti muzifa udzapereka chani kodi? Moyo. Ku chani kodi? Tamuuzeni neba tilipo. Ma business anu amene akufa aja. Nenani kuti zilandire mwa moyo.

kuntchito kuja inuyo mapepa omwewo ntchito yomweyo kugwira wina inuyo kuyigwira anthu muona kusiyana so amene amagwira ndi anthu oti okondedwa manyumba aja mumaliza maprojekti aja mumaliza Eh, then ndikamakuuzani nkhani ya ulamuliro mutha wadikira apapa tili pa moyo tikukamba iyi kalasi wani ya moyo

akuti adzapempherera kwa akufa adzatani adzadzuka munthu kuli mtengo ndija awa anachita kuona life awa awa nde panopa ulemu wawo pa ine waubusa ndi akuulemekeza tinali pa nyumba iyi ndiikambanso ku tsiku lake tinali pa nyumba mvula inayamba kumenya awa achapa zovala zili panja akuti "Ii, zovala akuthamanga kuti achotse zovala mvula ndiye yayambapo mukhale nawo pansi mwafuse akuze Mulungu napita nakaima pachipo naima paja nakaima pachitseko naiuza mvula kuti akazi anga afuna achotse zovala usiye kaye akamaliza kuchotsa kuyambanso mvula ija imagwa

anapachikidwapo muziganiza moyo wa yesu atauka because yesu zimene amatha kupanga atauka samatha kupanga asanafe nde yesu amene mwalandira inu simunalandire uja asanafe mwamulandira atauka Kuleku ena mwa inu kwese pachitika ngozi. Wina wake kuyesa ukoma kumpasa kasuka ni mumfo ndose nkhani ija. Reverend Mose Makuda ananyamula mzimayi anabwera kudzauza Reverend. A Reverend ali pa crusade ndithu akulalikira. Akulalikira. Mzimayi anabwera kudzapanga challenge a Reverend. akuti ndabwera ndi mwana koma mwanayu wamwalira ndifuna kuti mulungu wanu atani kodi amudzutse mwanayo iwo anangotenga mwana kuyika paphewa kumalalikira akuti nkhani isiya ine akuti akufuna na mulungu mwana adzutse nanga sikuti ineyo ndi atate issue ili yotani kodi ndi yapakati pa inu ndi ismaeli mukalephera mwalephera ndani kodi pankhani mutayimvetsera sanachimwe mudzina lanu ndi project yanu ine kwanga ndikulalika amwene munthu anangotenga mwana akosomolatu anakambwezera kwa mayi akuti ya akuchokoza sindinapange ine mwana kuti mulungu wanga amudzutse mwana nde mulungu wanga amene ali kumwamba kumaso amakhala mwana wamudzutsa

nde revelation iyi imafunika tsopano ukayigwira chonchi uziyipemphera tsopano Oh yes. anthu zi- kusala kudya sitimasalira mavuto timasalira mavumbulutso amene ali ndi mphamvu yogonjetsa chani kodi mavuto anthu izi kusala kudya opanda vumbulutso simuonda muziona ngati ife sitisala tikungonenepa sitisala

Tione tsopano malamulo auzimu. Aroma 8 vesi ya 1 mpaka 2. Zalowano ku malamulo zimenezi. Nanena pa zalowano ku malamulo. Aroma 8 vesi ya 1 mpaka 2 akuti choncho tsopano amene ali mwa Khristu Yesu alibe mlandu wowatsutsa. Ndi angati amene tili mwa Yesu manja mmwamba? Tilibe chani kodi? Otitsutsa. Yet? Ndakuti chani?

ndiye lamulo la tchimo ndi imfa likuti chani pakuti malipiro a tchimo ndi imfa ndi lamulo limenelo lamulo la mzimu wopereka moyo likuti chani koma mphatso yaulere imene mulungu amapereka ndi moyo wosatha mwa ndani kodi mwa yesu ndekuti anthu onse amene ali ochimwa amene sanamulandire yesu ali pansi pa lamulo la chani ali pansi pa lamulo lacha anthu onse amene sanamulandire yesu ali pansi pa lamulo lacha aliyense amene wamulandira yesu ali pansi pa lamulo lacha ndikuti ndikuti pali malamulo awiri munimvetseni mmadziwa kuti pali lamulo limene limanena kuti chilichonse cholemera chikakwera mwamba chimayenera kuta ndi lamulo ndithu koma Ndege ikamauluka lamulo limene limakhala lilipo palibe lilipo, koma ndiye kuti kuli lamulo lina lalikulu loposa litilo limenelo, ndiye kuti ndege imayendera lamulo litilo lalikululo. Ndiye ifeyo tikamanena kuti sitifa, ndiye kuti imfa kunjaku kulibe ili koma ifeyo tili pa lamulo lachako lalikulu loposa chako mene ndege imagonjetsera lamulo lakukokedwa kuti zinthu zigwe pansi

ndagonjetsa lamulo la imfa ndekuti anthu kunjaku sazifa anthu zawo sizifa kunjako koma osati muzifa nawo ngati akuti akuti chikwi chidzagwa pacha

ndeno tsopano akuti mene mwapatsidwa moyomu nde sikuti moyo ndi wanu wokha nde mumve awene baibulo kamawerenga kukoma yohane 7:38 malemba akuti Aliyense amene amakhulupirira Ine, mitsinje ya madzi a moyo idzatuluka kuchokera mkati mwake. Akuti aliyense amene amakhulupirira Ine. Ena sanaione vesiyi. Tibwereze. Yohane 7:38. Malemba akuti aliyense amene amakhulupirira Ine, Yesu Khristu, eh, mitsinje ya madzi a moyo idzatuluka kuchokera mkati mwake. Mumadziwa kunena kuti madzi sizona amene munapangapo hydrology ndi angati ndikupatsani chitsanzo cha cha cha cyclone freddy cyclone freddy mvula ija inagwa masiku ambiri ndipo imagwa masiku ambiri water table inakwera mwamba nde madzi aja sanakatha kukhalabe munthaka anangophulika ndi muchamuona kuti ku soche anaphulika ku bangwe anaphulika

Ati amene ujayu amachotsa ma spare pa njinga yoti ikuyenda ya bwana ake ndi kumakauza bwana ake kunena kuti spare yagwapo. Ndiye kuti chizimu cha imfa chimene. Cha imfa chili mwa iyeyo. Alipo anthu kwa sira zinthu. Mumadziwa kuti makolo anasiya katundu kwa ana ana katundu kumusokoneza. Kumavutika. Chizimu umphawi uja chizimu cha imfa. I pray in the name of Jesus. Palibe chimene chitafe m'manja mwanu. Mumadziwa kuti olo anthu kuwapatsa sukulu kuti sukulu iyi ndakupatsani muyendetse sukulu igwa yonse kugwa yonse kugwa musaiwale kunena kuti tsiku lina Yona anali mubwato

kampani yona kuti kampani ima- imapita ku bankrupt kwa kampani imafuna ikalowe mngongole kungobwera yo kampani kungopeza apeza masolution moyo mwanyamulawo ndi woopsa kwambiri Kumwe- kuli- kulemba ntchito nyumba ino kuti bambo ndi mayi amadana amafuna kusiyana yo kungoyamba kugwira ntchito nyumbako anthu kuti kuya- ku- kumapepesana achina ndiwawo ine sindimadziwa uli iwe wabweretsa mtendere kodi moyo osachena umfuna ubweretse basi pa nyumba kuyambanso kuzibera